ndewonụ ndị Igbo abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa o nwekwara nnukwu ihe nkụzi m jikwa wee bịa ya bụ aha ihe ndị dị n'ụlọ akwụkwọ aha ihe ndị dị n'ụlọ akwụkwọ o nwekwara ọtụtụ ihe anyị anaghị akpọ aha ya nke ọma anyị na-eji sụta oyibo anyị asụta igbo ọ bụghị ihe ziri ezi ya bụ i nee anya na bọọdụ anyị ị ga-ahụ ihe ụfọdụ ihe m depụtara ọ bụghị ha niile ụfọdụ ka m depụtara aha ha na igbo nakwa na bekee ka ị hụ ndịiche dị na ya maka na oge ụfọdụ anyị na-asụ ya anyị anaghị ama na anyị anaghị asụtacha ya nke ọma ngwa sonyekwa m n'ụbọchị taa aha ihe ndị dị n'ụlọ akwụkwọ aha ihe ndị dị n'ụlọ akwụkwọ nke mbụ bụ akwụkwọ akwụkwọ ka ị na-ede ya mara na enwere kpọm ebe kpọm kwesịrị idenye denye ya akwụkwọ nke ndị bekee kpọrọ book book mana ị ga-afụ ka nwata akwụkwọ na-ekwu nye m buku m nye m buku m mm-mm. ị naghị asụta ya nke ọma nye m akwụkwọ m ị chọrọ ịsụ bekee sụọ bekee ị chọrọ ịsụ igbo sụọ igbo nye m akwụkwọ m nke abụọ bụ bọọdụ ọcha bọọdụ ọcha ị hụla ka esi ede bọọdụ na igbo bọọdụ ọ ọ ọ a dị abụọ a tụrụ ya kpọm kpọm ya mere ya ọ bọọdụ bọọdụ kawakwa ahụ na-atụ kpọm ebe kwesịrị ka ọ dị ka okwu gị wee zuo ezuo bọọdụ ọcha ihe ndị bekee kpọrọ ya bụ white board white board enwekwara bọọdụ ojii bọọdụ ojii bụ black board n'ọnụ bekee nke atọ bụ oche oche butere m oche ọ bụghị butere m chair butere m oche ọ ya mere na igbo anyị anaghị ezu ezu maka anyị sụta bekee anyị asụta igbo mana n'ụbọchị taa ka ị ga-ahụ ndịiche butere m oche oche bụ chair n'ọnụ bekee nke anọ bụ nchicha nchicha nchicha kedu ihe a na-akpọ nchicha n'ọnụ bekee eraser eraser n'ọnụ bekee nke ise nzu odee nzu odee kedu ihe bụ nzu odee chalk n'ọnụ bekee chalk nzu odee ka m ji wee dee ihe niile a m dere ya bụ chalk nzu odee nke isii bụ uzuzu uzuzu ị hụ ya o nweghị kpọm nọ n'okpuru ya uzuzu u kedu ihe bụ uzuzu dọsta dọsta ị ga-ahụ mmadụ zie jee wetara m dọsta ka ị wee chichaa bọọdụ Mm-mm. jee wetara m uzuzu uzuzu ka a na-akpọ bọọdụ dọsta n'ọnụ igbo uzuzu jee wetara m uzuzu nchicha bọọdụ hụla ya ọ bụghị wetara m dọsta ndị igbo nkwọ na-asụ na igbo ọfụma ka igbo anyị na-atọ ụtọ nke isii bụ so nke asaa bụ ee, elekere elekere elekere ị nụ ka m si kpọọ ya ele le le re arụ arị arị elekere ya anyị nwere lị nwee rị ịhụla ka ihe m si aga a na ha ekwu ndịiche a na ha ekwu ndịiche dị na lị na rị ị na-ene anya ebe ọzọ anya gị dị n'azụ ị naghị ene anya na blakbọọdụ anyị o na anya na bọọdụ ojii anyị ngwa kedu ihe blakbọọdụ n'ọnụ ọnụ ọnụ ọnụ igbo bọọdụ ojii chi ga-azọ gị aka m acha gị ịtarị kịta na-ekwu ị na-ene anya na bọọdụ na-ele anya na bọọdụ anyị nwere lị nwee rị ịhụla ndị iche elekere ka ọ ghara ịbụ m jụọ gị echi i- ị sị na elelelele elekekere elekekere ile ga na-elelelelele ị ma aza ihe m jụrụ gị ọfụma m wee pịa gị ịtarị m na-akụzi ihe uche gị adịrị n'ihe m na-akụzi ị na-anụ ya echikwa kedu ihe bụ elekere n'ọnụ bekee clock clock clock ịhụla ya ị chọrọ ịjụ mmadụ kedu ihe na-akụ n'elekere gị ọ bụghị kedu ihe na-akụ na klọk gị igbo gị ezughị ezu anaghị m achọ asụta nke a asụta nke a. sụọ naanị igbo ị chọrọ ịsụ bekee sụọ naanị bekee kedu ihe na-akụ na elekere gị ọ gwa gị ihe na-akụ na ị nụrụ ya aga m ajụkwa ajụjụ echi ihe ndị a m kụziri ụnyaahụ m kụziri taa m kụziri nwanne ụnyaahụ aga m ajụ ajụjụ onye azatakwaghị ajụjụ m aga m apịa ya ụtarị ị laruo n'ụlọ tata ihe ndị a m kụziri ị gụọ ya nke ọma maka m bịa ọzọ Aga m- ana m ekwu na m na-ajụ ajụjụ Udenkwọ na aha gị bụ Udenkwọ Mm, Udenkwọ aha gị dịkwa mma o Mm? mana ị na-eme ka ka- ka Mgbeke ị naghị eme ka Udenkwọ na-eme ka Udenkwọ na ị na-eme ka Mgbeke m na-akụzi ihe ka ị na-ele anya na bọọdụ ojii anyị